Tar éis dóibh Áth Cliath a chloí i mbabhta a haon de Chraobh Iomána Fé 20 Laighean oneills.com, chuaigh na seaimpíní reatha, Uíbh Fhailí, in iomaíocht le Gaillimh a bhí ag imirt ina gcéad chluiche. Cé acu den dá fhoireann cumasach seo a bheadh ag ceiliúradh. Mac Dara Mac Donncha atá i mbun tráchtaireachta. Thosaigh seachtar díobh seo i gcluiche ceannais na hÉireann anuraidh, beirt sa líne lánchúil, Ter Guinan, an bheirt i lár na páirce, Dan Bourke agus an Réalt, Adam Screeney. Bhí triúr eile ar an mbinse, mar sin tá foireann láidir ag Uíbh Fhailí inniu. D'imir Darragh Walsh le Gaillimh anuraidh agus tá beirt eile ón Turlach Mór ag dul chun páirce chomh maith. Is mac é Joshua Ryan le Éanna, an t-iar-réalt sinsir. Tá réalt mionúr na bliana seo caite, Aaron Niland, sa gcúinne ar chlé is seo chéad chluiche na Gaillimhe i mbliana. Chéad chluiche mar bhí muid ag rá na Gaillimhe dar ndóigh anuraidh. Bhuel, ní raibh aon chluiche ó shin. Chaill siad i dtrí cinn. Sin é Oisín Lohan, ruathar breá ag Oisín ó thrá, seilbh caillte ansin anois aige. Ach tá sé ag éirí chun díshealbhú a dhéanamh agus bhfuil an tseilbh faighte ar ais acu? Tá, obair mhaith ansin acu. Sin é fear lár páirce, Tiarnán Leen, captaen na foirne, buailte ard agus sin scór breá ag Tiarnán Leen do Ghaillimh.

Joe Canning, Ar ndóigh, duine de roghnóirí na Gaillimhe an fhoireann bhainistíochta céanna is a bhí leis na mionúir anuraidh. Sin oibrithe go maith acu anois agus eh, seasamh ansin leis féin i lár na páirce Darren Shaughnessy. Á as an faighte thar barr isteach anois agus bhfuil seans ar scór fós. Anois Shaughnessy agus í buailte go hálainn aige, an scór.

Ach léiríonn Screeney cé chomh contúirteach is atá sé as nach maith a rinne Darragh Walsh ansin, trasnán ag cabhrú leis chomh maith. I gcónaí deacair nuair a bhíonn gaoth chomh láidir seo. Cén chaoi a n-éireoidh leat ina coinne agus cén chaoi a n-éireoidh leat nuair atá sí i d'fhabhar? An seilbh faighte go maith ansin ag Seán Murphy. Í glanta amach ag na Gaillimhigh anseo arís anois. Go leor oibre déanta acu, siod é Aaron Niland. Niland ag iarraidh éalú ansin. Tá sé fós ag goil cúpla céim arís é á tharraingt siar, cinneadh le déanamh ag an réiteoir scaoilte leis an imirt, Niland ar deireadh thar an trasnán. Sin Leo Connor, ar ndóigh, atá fós le hUíbh Fhailí. Buaite go deas ag Gaillimh ansin, lánchúlaí ag iarraidh theacht amach, Dylan Dunne as Droichead an Chláirín, buailte amach aige, fada le Micheál Power. Power anois isteach sa lár. Comhimirt deas anseo anois idir na Gaillimhigh, meascán de na pasanna gearra agus ansin na cinn fhada. Ceann ansin buailte isteach ach tá an cosantóir istigh, má tá. Leathghlanta amach ach b'fhéidir dtiocfadh sí ceart fós. Pas álainn buailte isteach anois agus siod é Darren Shaughnessy, Shaughnessy, íseal, Shaughnessy isteach sa gcúl, oibrithe go maith, thosaigh an ghluaiseacht sin siar ina líne lánchúil féin. Pas thar a bheith cliste isteach ansin chomh fada le Darren Shaughnessy agus bhí an chríoch chomh maith céanna. Uíbh Fhailí ag teacht arís, curtha chun cinn ag Cathal King. Thíos ansin ag Donal Shirley, titim istigh ansin, tá sí faighte. Ah! Todhchaí mhór! Screeney an ceann sin, buailte siar go lán tosach anois agus arís eile! Díreach thar an trasnán ag Barry Egan ar deireadh ach roimhe sin bhí Screeney thar barr. An-obair aige. Pléasc amach ansin is bhí cúigear timpeall air. Uíbh Fhailí ag feabhsú de réir mar atá sé seo ag dul ar aghaidh. Anois Ter Guinan. Ter ag breathnú ar an sprioc. Ceann mór millteach fada ag Ter. Bhfuil sí go maith? Tá sí thar barr! Súil réasúnta anseo. Anois grian ag taitneamh ach an ghaoth láidir sin fós ann.

Síos ar an taobh, briste síos ansin agus faoi láthair chaithfeá a rá, Uíbh Fhailí in uachtar. Cathal King arís, buailte isteach sa lár. Isteach ar aghaidh anois go dtí Dan Bourke, captaen na foirne, tá sé ag Dan, bhfuil sé ag smaoineamh ar chúl, an mbeidh sé sásta le cúilín, beidh sé sásta le cúilín agus anois ceithre chúilín d'fharasbarr ag an bhfoireann baile. Síos an taobh anois agus bhuel cuimhnigh nár bhuaigh Gaillimh aon chluife sa ngrád seo anuraidh. Bhí siad ag iarraidh aicsean a dhéanamh i mbliana ach tá, beidh sé deacair orthu. Siúd é Oisín Lohan anois, fear mór as Skehana, An Creagán, Maigh Locha, cúilín álainn aigesean, tuilleadh díobh sin ag teastáil.

Críochnóidh Gaillimh an cluife ar cheathrar déag agus poc éirice ag Uíbh Fhailí agus má théann sí seo isteach ba dhóigh leat go b'in é anois chun é thógáil agus tá an iarracht curtha ar thaobh na láimhe deise, an gcreidfeá? Breathnaigh arís. Bhí sé ag iarraidh chomh. Ó! Anois, an íocfaidh siad as sin? Trí chúilín fós eatarthu, Oisín Lohan agus an tseilbh aige. Fear mór láidir. Oisín ag úsáid na nguaillí, scaoileadh leis, sin scór den scoth ag Oisín Lohan! Anois níl eatarthu ach péire. Amach ar an taobh anois. Farasbarr cúilín amháin, sé sin de bheith sin tá trí nóiméad d'am cúitimh gortaithe fágtha anseo anois. Obair mhaith ansin ag Rory Burke, tá sé ag imirt sna tosaithe anois, Burke ag brath casadh thart, Burke á bualadh, bhfuil na foirne ar chomhscór? Tá na foirne ar chomhscór! An-iarracht ag Rory Burke. Mar sin bhí cúpla seans ag na Gaillimhigh.